akuluakulu mukazungulira dziko lapansi india europe africa pulojekiti ya njanji timaona miyala imaoneka yopanda ntchito koma ndi mahero sitima imalemera ndiye imathamanga popanda miyala imeneyi njanji ikhoza kusuntha ndi kupangisa ngozi nthawi ya mvula miyala imateteza kuti pansi pasanyowe ndi kuononga njanji ngakhale zomera sizimaoneka mu njanji chifukwa cha miyala imeneyi inu mukudziwa kuti sitima ikamayenda imanjenjemera mwamphamvu ngati chivomerezi miyala imachita absorb that vibration otherwise nthaka ikhoza kuonongeka mwachidule mzati wa maulendo a njanji ndi miyala imateteza ngozi komanso miyoyo ya mapasenja timayiona mophweka ena amayitola ndi kumayiponyera kutali koma sadziwa kufunikira kwake mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani m'ma filling station. Atamva kulira kwa anthu anapita ku immigration. Ambiri apeza passport. Ndinabwera kuno kuti ndidzaone chifukwa kukhala zidandaulo zambiri. Munali ku immigration ya ku Lilongwe. Mupitenso immigration ya ku Blantyre. mukatero mupite ku road traffic anthu akuvutika kumeneko mbuyomu kunali sosisa chimanga inflation zimangokwera lero kwabwera honorable joseph mwanamveka anayamba ntchito mu oktoba miyezi 5 chimanga chatsika mitengo kuyambira kalekale maize is not a cash crop koma kwa ntele amagulitsa 80000
kusachita pass kwa biluyi sikukhudza kwina siku- siku- ku- ku- ah, kusasayinira kwa biluyi Yes. Si- sikukhudza in any way Ehe. 5 billion iyi. iyayi bwana chifukwa ndi zimene magazeti timangoona ngati anthu angoona ngati kuti za- zayamba zayima tsopano tunthawi zina bwana ndale inu muzizidziwa ife ndi andale Eh. nkukhalapo ena kuti akulimbikira dala Cholinga amuchite frustrate president Arthur M- Peter Mutharika kuti ndalama zija anene kuti anda Mwana ngasipi ati- yanyanyala. a DPP omwe a DPP- ma- ma MP a DPP adavuta nawo tu. Iya, sindinanene kuti ma MP aja akupanga zimenezi. Ndikunena kuti nkhondo imene ikumakhala ngati kuli nkhondoyi. Ehe. Pandale Ehe. atha kukhala ena angoganiza ku nyumba Okay. kuti tizipeperera. Oh, omwe Cholinga pepera. a president akhumudwe 5 billion isapite idzipita mu msika kukanena kuti anakunamizani kuti kukubwera 5 billion Ah. anakunamizani kulibe kuteko kuli ena ake akuipeperera kumbali koma president wake si professor arthur peter mutharika amanena kuti i only promise what i can do and do what i promise Okay. he promised and 5 billion with or without this bill is still going Aha. kwa anthu Okay.
apm akufuna chilungamo pa nkhani ya cdf 5 billion ikonze ma bridge misewu and everything ku constituency akuluakulu sitima ikamadutsa ena amapereka ulemu koma sadziwa kuti dolo ndi miyala ngakhale convoy ikamalira ena amayiwala kuti eni ake ndi amalawi tinamuona chakwera amakweza chilichonse pansika mapasipoti driving license zimasowa profesa peter mutharika akufuna kulemekeza anthu ovota apeze pasipoti driving license mosavuta pomalizira uh, munanena kuti ndinu munthu mkulu woona za ndale ku chipaniko nthawi zina anthu amachita miss the goal ngati mmene anamisira a mcp chifukwa cha kutanganidwa ndi zinthu zina a peter mutharika sadzayimanso 2030 muchita manage bwanji ndale zodzapeza mtsogoleri wa chipani chifukwa kupanda kusamala zimenezo zi- zikhoza kuchedwetsa dziko lonse makampu timafuna timalizire pamenepo Mu- mu- mukuzichita manage bwanji because this has to be managed well Ah, choyambirira tinene kuti tili ndi utsogoleri umene chipanichi akuchitsogolera ndi eni ake a president professor arthur peter mutharika Chachiwiri kulibe 2030 opambana wa dpp opanda performance padakali pano. That's right, yeah.
mmene tiyigwirire ntchito nkumuombola malawi ndi amene atithandizire kuti 2030 wathu tidzadutsa kapena sitidzadutsa ndiwosokonekera mutu yekha amene angamayang'ane za 2030 mmalo moyang'ana zomuthandiza president Peter Mutharika, Professor Peter Mutharika, kuti tikonze dzikoli, dzikoli lituluke pa mavuto amene alipowa Chifukwa ena, Cholinga ena akuti chakuti- awayamba- ena ayamba kale akuti. Eh, ndilibe chikhulupiriro kuti anthu mwina ayamba mwina anthu angoganizira Okay. kuti ndi ndale Okay. koma ndikukhulupirira kuti wina aliyense amene ali ku dpp chimene ali nacho ndi charge imene atipatsa profesa arthur peter mutharika yeah. kuti titukule miyoyo ya amalawi mm. tionetsetse kuti malawi abwerere akhalenso wabwinonso mm -hmm. malawi azitha kupanga bajeti kuti ndalandira ndalama izi chaka chamawa ndzalandiranso ndalama zimenezi ndalandira ndalama zomwezi moyo wanga uyenda motere sukulu ziyambe kuyenda bwino ndiye kuti zimenezo tikapanga zimenezo 2030 adzakhala wabwino ndiye mm. ndikukhulupirira kuti ku dpp sangapezeke Ndikukaika ngati angakhalepo omaganizira za 2030 lero. It's too early. Iya it's too early bwana. Sizingatheke kunena kuti munthu akaganizire za 20 ndiye kuti kumulakwiranso president. Tangochoka 3 3 months after kulowa m'boma. Bwana ndipo kumulakwira president ndipo ndipo amene yoyo ndikukhulupirira ndikukhulupirira kuti eh mwina angamuloze ndi Satana. Okay. Chifukwa a president Atapezeka opanga za 2030 lero. Ndiye kuti ndi Satana wamuloza. Iyayi, ku chipani kwathu kuli ma disciplinary committee, kuli disciplinary committee, Okay. tili ndi utsogoleri wa pres- president professor Arthur Peter Mutharika, koma ndikutsimikizireni kuti ine ngati oona za ndale ku chipani kwathu sindinaoneko wina amene akupanga zosemphana ndi professor Arthur Peter Mutharika. Tonse masomphenya athu ndi oti tionetsetse kunena kuti tachita deliver chifukwa tikachita deliver kukhazikika kwathu m'boma ndi performance osati kukanganirana upresident wa mawa. Upresident wa mawa kapena kupambana kwa mawa kulibe pokhapokha titagwira ntchito imene President Peter Mutharika Professor watituma kuti tikagwire. So padakali pano masomphenya a President komanso tonse Chilingaliro chathu nchoti tichite deliver zimene a Malawi akuyembekezera komanso zimene President Professor Arthur Peter Mutharika watituma. Kukhala bata ndipo bata lake si lamasewera ndikuti tili ndi utsogoleri ku chipani kwathu. Tili ndi utsogoleri and zinthu zikuyenda bwino bwino and ndikukhulupirira kuti political history has got a problem. Script ina iliyonse inalembedwa kalekale. kulibe yanyuwani Okay. the problem is probably we don't have a culture of reading Okay. we don't read if you follow history ya ndale kuno ku Malawi Mhm. phuma limakweteka Okay. and you've got examples you've got examples aliyense amene adapanga phuma nkufunitsitsa utsogoleri Mm. sadaupeze Mm. aliyense amene anapanga phuma utsogoleri umachokera kwa Mulungu you don't have to sweat You don't have to sweat. You yeah. don't have to sweat, you don't have to kill others, you don't have to go malice, you don't have to do what you want. Zandalizana mapana. Eh, ndo mapwetekana. Okay. Eh, mapwetekana. You don't have to do that. Amadziwa lero kuti President Professor Arthur Peter Mutharika akakhalenso president ndani. Hmm. N'Chauta wa kumwamba. Anthu anamutchula mayina osiyanasiyana. So utsogoleri umachokera kumwamba. Phuma pandale siliyenera. Nimalize a Banda nkukuuzani kuti nthochi nchakudya chabwino mm. kowopsa nthochi nchakudya chabwino palibe amatsutsa koma nthochi imene ija kupanda kuyiphika nkuyidya ya green nkuyithyola nkuyamba kudya imapanga khambi ithanso mwina kukupha imapanga khambi yeah. ife andale tiphunzire kudikirira mpaka tipse mm. tifike pokuti munthu adzingosadzula nthochi ija mm. nkumayidya mm. ukakhala kuti ufuna wa green udye chimatsamwa chikutsamwa eh.
ndipo mwina chikupha Eh, zo- zoona. padakali pano tikutumikira profesa Arthur Peter Mutharika and i doubt that ku dpp alipo amene akuyang'ana za 2030 m'malo motumikira president profesa Arthur Peter Mutharika ndi amalawi amene ali kumudzi